tawonani tawonani tawonani amayi ndi abambo tawonani tawonani nthawi zina ukawona umachitika ngati usawone ndithu ameneyutu ndi mnyamata ameneyu ndi munthu ndithu amene anachitika nanga zaungochana amene amachitika zaungochana koma tawonani mmene ali umutu ndi mmene afuna atisonyezere mmene amavalira zovala zovala zankhaninkhani kuti bambamu yake ifufume iwoneke nanga namwali tawonani wavala kale mapanti 5 pamenepa imene akuvalayi yachisikisi zilikotu ziliko koma tawonani kathunzako mmene akuonekera munthu ampezere koma amuuza zonena kuti ife utionetse mmene imaonekera bambamu yako imaoneka yofufuma kwambiri imaoneka ngati kuti iweyo ndi katakwe imaoneka mbina yabwino yabwino yopatsa chikoka yoti mwamuna wina aliyense sangakane koma taonani taonani mmene akuvalira taonani ampatsa chansi ameneyu ndi ngochanatu ndi wa amuna okhaokhatu ameneyu uyutu ndi waye kotero kuti akamaliza kuvalapa palibe mamuna amene angamkane tawonani pano chachi 7 chimene akuvalacho ngati si 8 tawonani mmene zikuyenderamo akuvala ngati kabuwa koma amadzachipindanso kwinaku chikumadzathera kubambamuku tawonani tawonani zilikotu ziliko komatu anthu zimangovuta mwinatu nkutheka kuti iyeyutu nchibadwidwe koma taonani mmene akuvaliramo bambamu yake yambofufuma tsopano yambotuluka komanso lili pamsoti wavala chimenecho chabambamu nkuseka ngati zabwino anthu ena akumuopseza anthu ena akutamba mpata koma iyeyo ali akupitiriza kuvala tsopano ndi nthawi kuti avale khamiso bula kodi zimakhala bwanji nanga kuti anthu apangidwe convince kuti munthuyudi mkabiya iwe wakamera wafoni tachoka pamenepa tione bwinobwino ife mmene amavalira mwina tingaphunzireko zina zake pamenepa taonani taonani taonani bula mmodzi sakukwana afunika zinthu ziwiri afunika kuti zikwane bwinobwino tawonani taonani kudzavala woyamba amene paja koma afunika ayikiremo zinthu zimene zikukhalika ngati kuti zioneke ngati mabele ndi masokositu amenewa kungowapindapinda masokosi amenewa kuti aoneke ngati zinthu tawonani taonani komatu guys tinakangowavomereza anthu awa azichita zakufuna kwawo anthu akuzunzika kunakakhala kuti ku malawi sanakampatsaso ndi mpata ndi umodzi omwe kuti avale anakapha mphata anakamutyola sagwada koma taonani mabulaa mabulaa kuti aoneke ni ndani angakane kuti ndi tsikana uyu taonani mmene akuonekeramo sanamalize zinazi kumayika taonani zimene akulowetsa mkati kukaphimba pamalo poyenelerapo taonani taonani zilikotu ziliko pazichitika ngati kuti pagawikana kuti nduseka ngati zabwino koma mwina inunso mukhozaso kuseka chifukwa chakuti mmene zikuonekerapo wasintha kale munthu ngakhale asanabise kumaso kwake koma akuoneka ngati kabuthu akuoneka ngati kamene musaiwale kuti samuna wosanenepa musaiwale kuti sakazi wosanenepa tawonani mmene akuoneka ngangati mwayi mungakane mwayi umenewu kuti muyesere mwayi wanu koma tawonani kachovala kameneka mmene kakumukhalira tsikana nyamata ameneyu kaya ndi nyamata kaya kaya ndi ziti tsikana kaya ndi ziti chani kaya tawonani onani zinanso kuyika kumbuyo ku- kulongeza kumeneko zikatseke pamalo poyenera kutseka kuti zizioneka zenizeni tawonani tawonani komatu zilikotu ziliko kodi inu mukuona zimene ndikuona inezi ndi mwana wa ndani ameneyu ndi ankolo a ndani kodi ndi mdzukulu wa ndani uyu tawonani tsopano kumalizitsa process yonse kuvala dilesi kuvala andiloko tawonani tawonani kodi mungakane kodi mungatsutse kodi atafuna kuti akubeleni olo teni miliyoni simungapereke kuti akuonetsani tawonani tawonani akhozatu kukukanirani kuti mwina kusamba pofuna kuti musaone zimene zili mkati mwake mwa iyeyu koma milomo yokha mukhoza kudya ndithu mukhoza kumwerera tawonani onani chatsala mchaniso pamenepa chimene choti avale kuti mutsimikize kuti mkabiya kuti mkanamwali kuti mkansoti tawonani onani zilikotu ziliko apatu basi wamaliza zilikotu komatu anyamata muli pavuto kodi mchiyani kwenikweni kodi mchilengedwe kodi nkwe zilikotu ziliko mwinatu anthu mango ndikokomeza koma tawonani